ndị be anyị channel anyị a datụrụ jụụ ụbọchị one ma one na maka o nwere ife dị oke mkpa m na-eme mana ife mụ na chi m kpara wụ na ebe ọbụla m fụrụ ife na-emebi na m ada ewepụwo anya m ọ nyakwa ka m ji wee hapụ ife ahụ ji m n'onu wee pụtakwasị ka m tinye ọnụ na ife m fụrụ n'oge etebeghị aka gara aga ofu nwanne anyị nwoke oye young man ka ọ ga-anọ amara m ahụ na ọ ga-anọ mana mma atọ ya afụrụ m ebe ndị ọ na-ekwu na ya kwuru na ndị Igbo gburu ejima ụfọdụ ndị na-asupport ya wee attack ya by the way nwata nwoke ahụ a Catholic priest ka ọ wụ ọ bụghị an Igbo priest ee Catholic priest ọ bụghị priest omenala mhm. ọ sị na e kwuru eziokwu ọtụtụ ndị supporters ya attack ya so na ya na-wonder ọ nya ekwuzina eziokwu or something like that well na ya agwago ndị otu ya ndị research center ha jesie na ife ọ kpọrọ ya evil forest nya ha jesie na ya mee archaeological investigation ọ ya wụnụ na ife ha ya-eji je mee archaeological investigation wụ ka a mara ma a ya-afụ ozu ejima ndị Igbo gburu nọnyawa ife o wute m hinne ife o ji wee wute m hinne wụ na ndị Igbo na-eche na ha nwee ike gbaa Igbo gbaa that Igbo identity ọtọ ha nwee yiri akwa amadụ m etu o si dị possible na ọrụ na Igbo gbara ọtọ ha nwee yiri akwa wọkụ adọdụ possible amadụ m etu o si dị otu onye Igbo ya-esi eche na a na-afụ ndị Igbo as na ha dị njọ na e nwere ike ịda afụ nya nwa bụ onye Igbo na ya dị mma by the way ka anyị nyekene a little history of egbukwe ejima ya egbughị ejima o nwere oge mba niile nọ n'ụwa ma ndị ụnụ na-akpọ ndị ọcha kịta ma ndị ụnụ na-akpọ ndị ojii na-eme ife a na-akpọ human sacrifice adakwa m ekwu na human sacrifice na igbu ejima wụ ofu o mana nke a a na-akpọ igbu ejima o zuru mba niile nọ na naijiria obodo a na-akpọzi naijiria ọnụ mba niile nọ na naijiria oge ha aghọtaghị ife mmadụ ya-eji mụọ ụmụ naabọ mba niile nọ na naijiria na-egbu ejima ka anyị tinye ya etu ahụ nwerọ mba na naijiria egbughị ejima yoruba gburu ejima ibibio gburu ejima bini gburu ejima name them nke igbo adịcharọ very clear mana ọ dịkwa possible na o nwere ndị igbo bidewere ibibio chefugoro na mmadụ nwere ike ịmụ ụmụ naabọ so ọ dị possible na ndị igbo asimiletiri ya maka ife anyị ji si na nke igbo adịrọ very clear wụ na nwaanyị a na-enye credit na ọ nya kwụsịrị igbu ejima na naijiria nwaanyị ahụ bịara obodo a na-akpọ arọchukwu only once and ife ọ nọ 24 hours ọ nachighakwa ibibio ikot ekpene ebe ọ nọrọ ọ bụghị na ala igbo ka ọ kwụsịrị igbu ejima ahụ ebe ọ kwụsịrị igbu ejima ahụ wụ na ibibio mana o nwere ife ndị ọcha mere ndị igbo oge ha bịara ha wụ iji ọkụ gụnye ndị igbo n'aka sị ndị igbo jeenụ wezie ọkụ a gbawa onwe ụnụ ọkụ a ha gụnyere ndị igbo n'aka wụ ụka so nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu na 2024 na-ekwu okwu igbu ejima ya wọwụ na e gburu na e gburu ya 300 years ago 200 years ago 300 years ago ife o ji ekwu ya wụ ọkwa m gwara ụnụ na eh, Catholic priest ka o gosikwa na o nwere uru ụka bara na ụka kwụsịrị ya ndị Igbo o nwerọ ife ọzọ o ji ekwu ya mana o kwuho na ụgbọ izizi ndị ọcha ji wee bịa buru ohu na West Africa na ife a bara ụgbọ ahụ the Good Jesus ndị ahụ bịara iwere mmadụ ka ha ree ụgbọ ha ji bịa ife a kpọrọ ụgbọ ahụ the good Jesus jee na wikipedia jee na google tinye the ship good Jesus ị fụ ya onye ji egbe jide mma jebe n'obodo onye ọzọ ka o zuru mmadụ ọ na-edebe morning mass n'ụgbọ o ji abịa ọ na-edebe afternoon mass na-edebe night mass ụgbọ ahụ ọ bakwuru ya the good Jesus nwanne anyị nwoke a o nyochadụ nke ahụ o nyochahụ na egwu na-atụ 99% of ndị Igbo ịtụzi ụkwụ n'ana Igbo taa and na ndị ha na-atụ egwu wụ ụmụnne ha ndị Igbo e mesịrị baptizim o nyochaghị ndị ha na-egbusisi mmadụ n'ana Igbo taa ha awụghị Katọlik ha awụghị Anglikan ha awụghị anglikan ha awụ pentikọstal o nweghị onye anọghọ na Christianity na-egbu mmadụ n'ana igbo today ọ ndị na-eme arụ na-ekwu na ha na-eme ọdịnana o tego ndị igbo menara ịgọ mmụọ o nweghị onye ọgọ mmụọ so na ndị a na-egbu mmadụ ma nakwa oge ahụ eje na-abọnite na ndị Igbo gburu ejima biko na Igbo ife a ife a na-akpọ ife a nihilism nihilism ndị wụ ndị nihilist wụ ndị na-eji aka ha na-adọsasị ife niile ha nwere kedu ife ọzọ Igbo nwedoro karịa identity ha Igbo ya eji jiri ya na-agba bọọlụ already a kpọrọ ndị Igbo na-attract akpọmasị o nwere mba nọsi na naijiria ife ha mere na-agbọ agbọ na ntị and o tebeghị aka ha mesịrị ife ahụ mana ndị niile nọ na naijiria echefuona na ha mere ya mana ndị igbo enwebeghị nke ha mere sọsọ ife ndị igbo mego na naijiria wụ mma ka ndị igbo mere ndị naijiria mana a na-ekwu na ndị igbo ha nwa na-eme ife ọjọọ ị ma na ndị be anyị ada eche echiche so anyị ada akụ ha hammer na ntị ha wee na-anụ ife protest a na-aga na naijiria na ndị igbo sị na ha ya esodome mana ọ ndị igbo ka e boro ya so nya ka onye igbo ya bịakwa boo onwe nya na-egbu ejima ndị na-achọgbu etu ha ya esi kpọọ ndị igbo asị afụnadị ife ha ya eji kpọọ ha asị aha ba ikwu na mba na-egbu ejima igbo ka anyị ha natanụ and ndị ha bu n'obi ha na-ekwujọ wụ nne ha nna nna ha na nne nne ha ndị yọtara chineke ana ana ha na-akpọ ana igbo ị ma na onye igbo nọ n'elu ụwa today amahọ na ana ha na-akpọ ana igbo wụ mmadụ zọtara ya mmadụ kọtara ya mmadụ occupyrị ya mmadụ sụrụ ya bichaa na e wee hand over igbo o nwekwanụ mba ndị enweghị ana o nwekwanụ mba ndị enweghị nri onugbu ahụ ị na-eri wee na-ekwu na ndị nna nna gị oriri onugbu I mean onugbu ahụ ị na-eri ọ na-atọ gị ụtọ i wee na-ekwu na nna nna gị ha gburu ejima ọ kwanụ mmadụ chọpụtara na onugbu wu nni ọ nna nna gị ahụ chọpụtara ya ọ bụhọ gụnwa igbo kpọdebezienụ nna nna ụnụ na o nweghị ife nna nna ụnụ mere ụnụ ọ because na ụnụ achọghị ịsọpụrụ ha because na ụnụ kpọrọ ha asị ka na ha hapụrụ ụnụ ji agba ụnụ ụnụ agbaje Lagos a na-akpọ ụnụ asị ụnụ agbaje Abuja a na-akpọ ụnụ asị onye Igbo ya spend half of life ya ebe ọ na-achọ visa ka o wee gbafere from ana nke mana anyị ama na-eche echiche ka anyị meziere onwe anyị ebere n'ụwa na-amụ anyị amụ